mlongo wanga amene uli ndi tattoo ah, mwachidule tipemphe kwa mulungu kuti akuchitire chifundo chifundo cha chiwombolo akuwomboleni ku msampha umene mudadzikola nokha pakuvomereza kulembedwa chipembedzo cha satana cholemba matupi a anthu kuzirocha chija mchingerezi amachitcha kuti tattoo mwana wa mulungu kapena kuti msungwana wanga pali chiopsezodi chachikulu pa mapangano amenewa taonani kuti analemba choopsa nchakuti palibe sopo mwala sponge imene ingasungunule ndi kukhula zimenezo kuti zichoke ndi chipanganotu choopsa kwambiri cha kupereka magazi chimene chimachokera ku tattoo mukapita ku guwa la nsembe la aziteki mukapeza kuti kuli chipembedzo china pakati pa guwa la nsembe la aziteki pakuti kuguwali kuli milungu imene imalandira nsembe zosiyanasiyana komanso kumasinthanasinthana kulamulira guwa la nsembe lalikulu la aziteki limene lili ku mexico ndiye limodzi mwa guwa la nsembe limeneli kapena kuti mmodzi mwa milungu imene imatha kulamulira nawo kukhala nawo mfumu kukhala chairman pa guwa la nsembe la aziteki la chipembedzo chotchedwa mayo religion a mayo religion ndi amene amayang'anira mizimu yonse imene imabalalika kwa anthu ndi kukapatsa nzeru za malembedwe a chinenero chosawerengeka pakati pa matupi a anthu mukayang'ana tattoo amene akuchokera ku mayo religion kuchokera ku guwa la nsembe la aztec mukapeza kuti mu mayo religion zilembo zawo ndi under secret zili pansi pa madzi pansi pa dziko underworld ndi kumene kumachokera ma language obwera ndi mademoni amene amakachita kulowa mu ubongo wa munthu ndi kukampatsa nzeru zakumva chinenero cha pansi pa madzi cha pansi pa dziko lapansi cha ziwanda za dziko lapansi zamphamvu zimene amayo religion amazilambira ndipo zili mbali imodzi ya kuguwa la aziteki ndi timu ndi council imene inapanga guwa la nsembe la chipembedzo cha aztec ku mexico kuja ife tidapita kukaperekako nsembe ziwanda zimenezi zochokera ku mayo religion zimapeza munthu ine inu kapena wina wake ndi kumulowa ndiye akamalemba amamvana ndi ziwandazi mutha kumpatsa dzina lakuti undilembere i love you john koma pamene a- alembere i love you johniyo alemba mu chinenero chakuti iweyo sungathe kudziwa chilichonse kuti kodi i love you amulemba pati umangoona zilembo zopanda kochokera zimachokera ku chipembedzo cha mayo religion chimene chimapezeka ku guwa la nsembe la aztec chifukwa chake mukaona kuti zilembo zimene akulembani pa dzanja lanuli zikusoweka munthu amene anachezapo kapena kuphunzirapo za ziwanda ndi kupanga study chipembedzo cha mayo religion chimene munthuyo chimampanga connect ndi ziwanda za pansi pa dziko lapansi pansi pa nyanja zimene zimakalankhula mwa munthu akagwira cholembera akamalemba pa dzanja pa mphumi pa thako kapena pa mimba kapena pa bere kapena pa mphumi pena paliponse pamene inu mungasankhe akamalembapo olembayi amakhala ali co- connected ndi ziwanda za ku mayo religion za pansi pa nyanja za pansi pa dziko lapansi chifukwa cha chimenechi mukapeza kuti zinenero zambiri zimene zimalembedwa pa matupi a anthu a tattoo ndi zovuta kuwerenga komanso zilembozo sizimakwanitsa kuchoka mopanda tanthauzo lenileni kapena mopanda chochitika china chilichonse chifukwa cha ichi mpingo kapena iwe mlongo wanga ndikudziwise kuti mukalembedwa zimenezi simwauona ulendo wake tsopano mumakhala kuti muli connected ndi ziwanda ndiye zimayamba kubwera kuzacheza nanu lero akukudyesani njoka ku maloto musayiwale kunena kuti kuguwa la nsembe la aziteki mafumu a chipembedzo cha pa guwa la nsembe la aziteki ndi aini ake a chipembedzo cha vampire religion ndiye inu mukudziwa kuti vampire ndi chipembezo chomwa magazi chodya zinthu zaziwisi the same chipembezocho ndi mmenenso maloto ndi ziwanda zikubwerera kwa iwe namwali amene uli ndi tatu lero taona ukulota ukudya njoka chifukwa chani uli connected ku vampalic religion kotero kuti mungadye munthu m'maloto mungadye munthu ku dziko la kunyanja mungatengedwe kukacheza m'mamiting osiyanasiyana dziwani chimenechi kuti ana onse asungwana onse azibambo onse amene ali ndi tatu amakhala ali connected ku mayo religion imene mayo religioniyo manthu wawo ndi vampire religion so chivampaya ndi kudya zinthu zaziwisi anthu awisi musayiwale kuti ndidafotokozapo kuti takhalako mamembala aku vampire religion takhalako mavampire tapembezako chi- ndi ichi ndikufotokozachi ndiye choonadi chimene chimayamba kuchitika pakati pa anthu amene amakhala ndi tatu maloto ngati amenewa mwana wanu m'nyumbamo ali ndi tatu amalota akudya zimenezi koma mwina sangakuwuzeni mumalota zinthu zosiyanasiyana koma mwina sanganene akamakulemba tatu vuto limakhala lakuti inuyo mukhoza kuwauza choti alembe koma amapezeka kuti alemba chimene iwowo akufuna pa thupi lanu chokupangani inu kukupangani connect ndi bizinesi ya mayo religion imene inayenda ku malawi ndi dziko lonse ndipo likulu lake lili ku las vegas kumene kuli akaswiri olemba matatu kumene ine ndinali chairman wa kumeneko chifukwa I'm the best interpreter wa matatu na utamverani nkaleli tikupanga izi ndimafuna ndifotokoze momveka bwino kuti kodi tatu ikamabwera pa thupi la munthu imachokera ku magawo ati ndi ati mudziwe kuti kuli zipembezo komanso kuli zigawo zigawo zimene zili m'manja mwa satana zimene zimayang'aniridwa ndi macheyamani macheyamaniwo amakhala kuti ali kale connected kwa sataniki ndipo ali kale connected ku ziwanda ndiye zimakhala chonchi mwachisanzo gulu limene sizitheka kulijoyina osapezako kuti tatu ikutsogolereni ndi chipembezo cha mageyi ugeyi kapena ulesbians mukapeza kuti malesbians ndi magay kawirikawiri amakhala kuti ali ndi matattoo ndiye method kapena kuti njira imene amatsata magay ndi malesbians yolowetsera anthu ku chipembedzo cha ugaycho ndi kumulembanso munthu tattoo ndiye umalowa ugay usakufuna pa mtundatunda umangopezeka kuti uli addicted ku lesbians addicted to gay chifukwa uli ndi tattoo ndi njira ina imene amalowetsera anthu chipembedzo cha ulesbians kapena chipembedzo cha ugay akhoza kukulemba lero iwe lero uli ku sekondale uli ku primary uli ku college si iwe gay koma process ya chimene munalembetsachi mukuyenda pang'ono pang'ono ndipo mukupita kuti mukupita komweko muzadabwa kuti tsiku lina pantundatunda mwayamba kukhumbira mwamuna nzanu mwayamba kukhumbira mkazi nzanu kawiri kawiri amene amapembeza chipembezochi amakhala kuti already ali ndi matattoo kotero mundimve pano si magay onse amene ali ndi matattoo si malesbians onse amene ali ndi tattoo koma chimene chimatsogolera ndi tattooyo namba 1 njira ina yomulowetsera munthu chipembedzo cha satana imene ndi mfundo namba 2 kumakhalanso kulemba ana ang'onoang'ono akazi ndi amuna matattoo umapempha wekha ndilembe apa Grace ndi amabwera kuzakulemba mukaona kuti mukayang'ana pa tattoo yanuyo mmene wamulembera Grace wamulemba chinenero cha yimayo religion chimene mavampire amamva msanga mamayo religions amamva msanga kotero kuti olembayi amakhala akusogozedwa ndi ziwanda kuti akalembe tattoo ndi amapinda language ya Grace changantole Grace Manda Grace Phiri amalemba mtundu wina iniyo nkudabwa kuti chachitika ndicha kapena ku ugay konko akayamba kukwatirana amalembana ndi amasinthana mukapeza kuti ngati ine ndakwatirana ndi mwamuna mzanga ndi adamu ndiye kuti dzina la adamu lija alilemba paphewa panga la ine twaibu akalilemba paphewa pake koma mu language yakalembedwe kawiri kawiri sizimaoneka kodi ndi chichaina ayi kodi ndi chilatini ayi kodi ndi chichani ayi mpaka pokhapokha iwe atakuwuza kuti asee adamuyi uyu ndamulemba ngati njokayi ndi wani ndamulemba ngati nyongolosi yagonayi ndi d koma ngati sakufotokozera iwe mwini sungawerenge kuti pamene palemba adamu pamene palemba twaibu so izizi ndi njira zimene satana mdyerekezi akupanga ku dziko lapansi ana a mulungu ana anga kulikonse kumene muli tabwerani pamodzi tipemphere kuti mulungu akupangeni deliver akumasuleni chifukwa ngakhale lero mukuona kuti tattooyo alibe ntchito munalemba mukuyenda komatu direction imene mukulunjika ndi kugahena koma ngati mungakhalebe ndi moyo mudzaonabe moyo wanu kumapeto kwake mukujoyina mutachita associate ndi anthu amene amapembeza satana koma eni yakenu musakudziwa tattoo imamuyendesa munthu pang'ono pang'ono in a systematic way automatic way umakapezeka kuti wachita join magulu a zipembedzo za satana tabwerani kwa mulungu tili ndi yesu amene tikapemphera nkhawa yayikulu imene mulungu ali nayo si chimene mwalembacho kuti chifutika koma the connection between walembachi ndi chipembedzo cha satana the connection between magazi between black yayenda m'magazimu ndi chipembedzo cha satana ndiye kuti iweyo soul yako mzimu wako thupi lako musayiwale kuti munthu ndi zigawo ziwiri kapena zitatu zimene zimapanga munthu ndipo pamene mukunena za munthu pomupanga munthu musayiwale kuti thupi ndi chigawo chimodzi chimene chimapanga munthu angakhale kuti chikafa chimapita pa nthaka koma pamene chili ndi moyo thupili silifunika lidzole zimene satana amafuna silifunika lilembedwe zimene satana amafuna likhale lopatulika thupili loyeretsedwa ndiye tattoo amadetsanso thupi koma kudetsa mwadetsa thupiku mumafikiranso muyezo okadetsa chipembedzo kumene mumapitako

umene unadusa pa thupi lanu up to the extent yokutengerani ku gahena kumene simuzabweranso bwerani kwa ana a mulungu tili ndi mulungu wakumwambamwamba pano amene akhoza kuchitira chifundo ndi kumasula inu nonse amene muli ndi matattoo bwerani kwa mulungu